Saludi a totus amigos e amigas de RTS Novas, sa trasmissione chi dònnia cida esplorat su mundu de is eventus culturales chi podeus agatai in giru po sa Sardìnnia e intzandus custa est sa de otu puntadas de de sa de sa trasmissioni e oi depeus fueddai de de unu festival, de unu festival de literadura chi si fait giai de trex'annus in Guspini in sa bidda de Guspini nd'eus nd'eus a fueddai cun su responsabili de su festival Bimbi a bordo Ca est innoi cun mei Matteo Puggioni, bene agatau. Saludi, bene agatau a tui e a is spetadoris. Gràtzias a tui po po ai acetau su cumbidu po benni innoi a fueddai de su festival, ca est diaderus importanti, bellu, tenit unu librettu, unu libbureddu tropu bellu. Ca podeis agatai ma m'est arrutu su segnalibro, dd'eus a recuperai a pustis, s'agatat aundi? Beh est in giru giai me is bibliotecas est in giru, ma innoi unu logu po is turistas puru dd'eus portau in s'aeroportu s'ufficiu informatzionis de sa regioni Sardegna po informai a totus ca esistit e ca ci seus. E ca nc'est custu festival ca si fait de su duamilla e doxi. Berus? Eh si, de su duamilla e doxi ormai trexi annus, su tempus passat e parit ariseu e is pipius chi nci fiant funt crescius e su festival puru. E su festival est crescendi, est crescendi fintzas in in terminus de de numerus de de nominis de atobius de de datas, berus, poita non nc'est sceti su festival, su festival inghitzat su su bintottu su bintottu beru su bintottu bintiseti su bintiseti però ci funt una pariga de anteprimas de atobius chi si faint prima de su festival beru nosu nareus ca su festival est organizau in custu modu parteus cun su bintiseti e su bintottu cun duas anteprimas e poi su bintinnoi s'inauguratzioni po totus candu arribant totus is ospitis, totus is scritoris, totus is illustradoris, totu cantus, e poi su trinta e su trintunu chi est funt dis prenas, cioè de mangianu a noti nc'at cosa, nc'at cosas, laboratorius, giogus, spetaculus, insoma de totu, po totus, de totus is edadis, tocat a nai sa beridadi. Mi praxit nai una cosa però, datu ca seu chistionendi de custa cosa, ca su festival Nascit in custu momentu po no essi in d'u periodu de scola, mentri candu nc'est sa scola nosu fadeus atras atzionis aposta po incontrai is pipius. Ecco, si praxit de pentzai ca su festival benit po su prexei insoru po passai una giornada de festa, una giornada diversa, una giornada dedicada a su libru e a ligi, mentre in s'annu scolàsticu benit cun cun is maistas po fai ateras tipu de atividadi, ma s'obietivu 'e totu su tempus de su festival inghitzat de de s'inghìtziu de s'annu finas a sa fini de s'annu, u' annu interu, doxi mesis de festival a a piccole stìddius, nareus a bellu a bellu E totu in Gùspini si faint custos atòbios in me is iscolas de Gùspini?
No, su grussu ddu fadeus in Gùspini poita teneus sa sede, teneus su spàtziu e si podeus movi trancuillus, ma medas incontrus andaus a ddus fai in ateras biddas, abi funt disponìbilis aintru 'e ateras iscolas, pròpriu poita nosu eus fatu eus fatu u' sòtziu cun is iscolas E e sa scola si ospitat po cristionai a is pipius insoru, propriu po po custa cosa, e e andaus in giru a incontrai pipius, maistas e maistus e a totus insomma.
S'assotziu si zerriat in coro. Si, s'assotziu nostu, de custu chi organizat su festival est in coro. Mentri s'atru est Est pròpiu unu legami tra tra is iscolas chi impari traballant po fai custa promotzioni po su libru e po sa letura. E chini fait parti de s'assòtziu in coro? Si podis unu pagu descriri cumenti cumenti est sa strutura organizativa de custa de s'assòtziu chini pigat parti?
S'assòtziu non est mannu meda E su grupu chi organizat no est mannu meda, seus una dexina 'e personas, ma teneus tantus volontàrius, tantas personas chi funt acanta 'e s'assòtziu po si donai una manu, sia po organizai me is diis de su fèstival, sia po organizai in totu su perìodu, poita poi totu andat organizau e preparau e insoma E apariciau de nois. E certu, nc'est genti po traballai, nc'est logus, poita si fait, est unu festival difusu, nareus, me in sa in sa bidda de Guspini, cali funt is logus principalis? Su su coru principali est sa struttura de chi ddi nant case a corte, chi iant essi is domus, is domus campidanesas cun bellus cortilis chi ospitant is pipius insomma propriu a cumenti si fadiat prima ma totu is bias in giru e funt usadas pròpiu po po aparicciai laboratòrius e incontrus e atividadis vàrias in giru in sa bidda, poita 'oleus valorizai sa bidda puru, cioè non non est sceti su cristionai de de librus, su cristionai de de de disegnus, de illustratzionis de poesia, ma est cristionai puru de sa bidda, cioè cristionai de is logus chi poi funt is logus chi s'ant fatu cresci e funt is logus chi in calincu modu funt inguni e s'arregodant sa vida nostra, eccu. Certu, e custa editzioni ca est de importu, bella meda, alberi e foglie. L'immaginàriu de la natura nel divenire della vita, mi praxit meda custu tìtulu. E fia ligendi, me in su me in su libbureddu, me in sa presentada chi ant iscritu Martino Negri e Francesco Cappa, ca funt duus diretoris artìsticus, podeus nai, de su de custa editzioni, che dogna cosa at a luxi dogna cosa, ca custu ddu scriiat Lucrezio, ca fiat unu poeta, unu filòsofu latinu, e ite 'olit nai custa cosa, chi unu ligit dogna cosa at a luxi dogna cosa, a mei mi fait beni in conca unu unu liburu de Jonathan Safran Foer ca est Ogni cosa è illuminata, dogna cosa est alluxentosa, e po tui ite dogna 'Olit nai dogna cosa at a luxi dogna cosa. 'Olit nai ca sceti chi biveus donendu luxi a is cosas chi fadeus nce dda podeus fai a illuminai s'atru, cioè a donai luxi a is atrus, ma non sceti po po nosu, cioè non sceti po is cosas, ma po nosu puru, cioè chi su chi fadeus po dai po donai luxi est beni fatu in su mellus e custu podit in calincu modu donai a is atrus puru sa possibilidadi de si illuminai, quindi no est sceti una cosa de egoismu ma depeus essi is prus abertu possibili poita acolli e incontrai is atrus si donat sa possibilidadi de s'illuminai s'unu cun s'atru. Pari pari. Si. E est propriu aici, nosu seus partius, a propositu de su titulu, propriu de sa natura, poita si scaresceus ca non seus a solus in custu mundu e ca anzi sa natura, is matas Is froris funt meda de prus de nosu, mancai nosu pentzaus essi medas, miliardus, e si depeus arregodai ca su rispetu de sa natura est fondamentali e nosu seus seus nosu a immagini de sa natura e non est sa natura chi depit essi a immagini nostra, a dda depeus forzai, ddi depeus fai fai su chi 'oleus nosu. Ed est propriu po cussu, partit S'immaginàriu de sa natura est pròpriu cussu, sa nostra vida, nosu cresceus fadeus frores e si moltiplicaus uguali a cumenti fait sa natura e quindi si praxiat contai a comente sa natura o in su stessu tempus a comente nosu contaus sa vida, cioè Contaus a is atrus sa vida e sa vida si presentat a nosu in su stessu modu. Bella meda custa custa immagini de de is matas, de de is arvures e de is follas, poita s'arvure e sa folla funti dus archetipus cumenti apu lìgiu innoi etotu in su in sa presentada, funt archetipus pigaus de Carl Gustav Jung. ca scriiat ca s'àrvure, sa mata est su printzìpiu de totu, est sa vida, est s'orìgini de sa vida, de sa de sa persona e de cumenti seus nosu e sa folla est mancai s'identidadi cosa nosta e cumenti cambiaus, su tempus chi passat. Mi praxit meda custa, nareus, custa immàgini bella de sa de sa mata chi crescit, chi s'affortiat e tenit is follas e e intzandus e andaus a ligi pagu pagu unu pagu in manera unu pagu prus funguda detalliada e is atobius is titulus de is atobius una cosa chi depeus nai est arremonai fintzas is illustradoris e is illustradoras chi ant fatu custus disinnus, custas immàginis chi agataus in su libureddu poita funt totus òspitis de s'editzioni 'e cust'annu, berus? Si, bè, est dedicada a issas una bella mostra cun totu is illustratzionis chi benint de is libburus insoru. E nc'est de nai ca nosu ogn'annu po su tema sceberaus is illustradoris chi ant contau, chi ant disegnau, chi ant illustrau cosas chi funt in calincunu modu acapiadas a s'argumentu, a su a su tema, e custas chi funt presentis funt pròpriu, nareus, is mellus chi chi nci funt in circolatzioni e chi ant pròpriu traballau a palas de sa natura, de s'ambienti e de su contai E sa natura acapiendi de is pipius e acapiendi de is storias, eccu, nd'at italianas e nd'at istràngias puru, per cui. Poi po nai Anna Hannah Arnesen, Stardust, chi at fatu custa òpera.
Custa est particolare, est s'ùnica, tocat a nai sa beridadi, no tocat a nai fabas, est s'ùnica chi non nc'est, poita, scioberau giustu cussa chi non nc'est, si, ma non ddi fait nudda, poita de de custu libru teneus su spetàculu, e pròpriu sa su contu de totu su libru, cioè sa narratzioni e amostaus totu is illustratzionis de custu libru, pròpriu in d'u' contu de comenti sa natura s'est formada, custu Stardust est pròpriu de candu nc'est stau su Big Bang, de candu est nàsciu fintzas a arribbai a oi, e nc'est su contu de totu s'evolutzioni de totu E deu dda teneus in mostra pròpriu poita teneus su spetàculu chi est fatu de Alessia Canducci e Federico Squassabia, su su xenaba poi po sa dì de de s'inauguratzioni, su bintinnoi, e in prus, merì de su trinta mi parit, Un'atra professoressa at a presentai e at a contai, at a spiegai a comente est nàsciu custu libru, e pròpriu traballendu a s'internu de su libru e circhendu de de ddu mostrai a totus pròpriu su chi nc'est is arrèxinis de su libru stessu, non sceti disegnus bellus, bellus coloraus, ma pròpriu depit nasci su desìgiu de de podi contai custa cosa, eccu. E intzandus s'anteprima de su fèstival, mrecuis, su bintiseti austu a is noi oras e mesu in sa pratza Sa Mitza de Santa Maria nc'at a essi sa proietzioni de unu filmi de animatzioni ca est Lorax, il guardiano della foresta e custu puru, custu filmi puru est acapiau su tema de de sa natura, cumenti dd'eis scioberau custu? Ma s'agiudu po ddu sceberai si dd'at donau su Centru de Servitzius Culturalis de Oristanis, il Centro UNLA. Ca funt, nareus, amigus nostus de sempri e s'afidaus a issus pròpriu po sceberai sa parti de is films chi mellus spiegant e mellus s'acostant a su chi est su linguàgiu chi su fèstival tenit. Nosu dificilmenti proietaus films tropu commercialis, certu cun su rìschiu chi mancai a calincunu possant non praxi o siant dificilis de cumprendi, però sa cualidadi depit essi a sa basi de is cosas. E issus funt straordinarius ca nai sa beridadi e ddus ringraziai. Beh, issus faint custu traballu de medas annus, apariciant atobius, proietzionis presentadas, festival, intzandus scint beni cali funt is filmis prus prus adatus po custas situatzionis. E sigheus su giòbia su bintotu de austu cun Bimbi a bordo per i bambini di Gaza. Custu est unu atòbiu de importu, in sa pratza Venti Settembre, a is noi oras e mesu, ca insoma innoi nc'est totu sa presentada, nc'est totu su podeus ligi ita scriit fintzas Bruno Tognolini. Poita at a essi issu s'òspiti.
Si, e no sceti. No sceti. Funt in duus.
Manolo Lupicchini. Est u' incontru a duas boxis, nareus sa beridadi. Unu est sa boxi de unu poeta, chi est Tognolini, chi candu dd'eus propostu custa possibilidadi, in custu momentu veramenti tristi e de grandi dificoltadi po is pipius in Gaza e po is pipius palestinesus, ma po totus custus chi funt in mesu a sa guerra, poita scrieus Gaza ma pentzaus a totu guerras, a s'Ucraina e totu is ateras chi nci funt in giru. Candu dd'eus propostu cussu, issu s'at donau subitu su tema e su titulu de s'incontru, ch'est propriu acapiau a sa bregungia de s'omini e a sa difficoltadi chi is poetas tenint de podi contai e podi tranquillizai. E quindi issu s'at nau, Deu ollu chistionai de sa poesia po donai alleviu, ma a su tempus stessu po arregodai a is mannus sa difficoltadi chi nosu teneus. Mentris s'atru, Manolo Lupicchini, est u' attivista e unu chi traballat a paba de custa de custus progetus e in particolari si presentat unu progetu straordinàriu chi nosu si ndi seus subito innamoraus po su tìtulu puru chi s'intitolat Gli alberi della rete e quindi teniat sa parola matas e quindi po nosu fiat cussu ed est u' grandu progetu chi portat in maniera nareus abusiva po po is regolas de sa guerra ma portat internet a sa popolazioni poita e comente est stada spanada in totu su territòriu, is pipius tenint dificoltadi a sighiri a andai a scola, a comunicai tra tra babbus e mamas e fillus, cioè is famìllias funt pròpriu disgregadas e custa associatzioni, custu assòtziu at circau de costruiri custas custus ripetidoris de fortuna po podi donai Internet su segnali po podi fai in modu chi sa comunicazioi andessi anantis e no sceti ma sa scolla puru andessi anantis e quindi su imparai attraversu sa rete aggiudat a manteni is crebeddus de is personas attivus e non e non a morri prima de morri diaderus eccu. Insomma custu esti unu attobiu propriu in linea cun no sceti cun custa edizioni ma finzas cun totu sa Sa sa poetica de su sa filosofia de su de su bimbi a bordo de sempri, poita fueddais de pipias, fueddais de pipius, de deretus de is pipius, de is pipias, intzandus custu est seguramenti unu de de is temas prus centralis, prus fundamentalis de fintzas de sa scolla. si praxit pentzai chi su festival nostru mancai si tzerriat Bimbi a bordo e siat unu festival de letteratura per ragazzi po pipius e no, siat unu festival po is familias e quindi su nostru cristionai non est sceti cristionai a is pipius Poita iat essi sèmplici, mancai is pipius funt diretus, eh, non est, dda scint longa, ti faint domandas dificilis, prus dificilis de is mannus, poita non tenint filtrus e quindi depit essi crara. Però si praxit pentzai propriu custa cosa, ca nosu cristionaus cun is familias, poita is familias funt is chi educant, is familias funt is chi depint cresci is pipius in domu, anche nosu benint duas dis, però e su trasmiti s'informatzioni a chi poi dd'at depi torrai a portai in familia a chi at depi fai cresci custus pipius siat po po su babbu e sa mama ma po is maistras e is professoris e totu custa genti chi funt is educatoris a sa fini eccu nosu si praxit pentzai chi su festival siat fatu propriu po po tenni u' occasioni de scambiu e cristionai de is pipius, quindi cristionai de is pipius in modu ca poi si nosu stessus si podeus interrogai, poita in custu tempus cristionaus tropu de nosu, pentzaus tropu a nosu, seus sempri de cursa, e fatzu custu e fatzu cudd'àteru e meda bortas Is pipius si ndi scarescius, ddus lassaus a parti, o ddus lassaus ananti sa televisioni, custa est sa cosa mala. O ananti a su cellulari.
O su cellulari est ancora peus. Su telefoneddu, o in d'unu tablet, castiendi cartonis animaus o fadendi callincunu giogu. O fadendi cosas chi no depinti fai, poita bastat a no ddus controllai e poi su chi sucedi sucedi. Eh po custu eh custu intzandus mi pigat mi nci portat a ddi fai un'atera pregunta apitzus de sa de sa partecipatzioni de is familias, de canta genti, de cantas familias cun pipius prus o mancu prus o mancu mannus pigant parti a su festival e de aundi benint custas familias de, chi teneis mancai unu unu bacinu prus mannu ca no est sceti sa is biddas de Guspini, de Biddexidru, de Gonnos, ca funt acanta, allacanantis, ma fintzas de atrus logus de sa Sardinnia.
A su festival nosu seus fortunaus, partecipat genti de totu sa Sardegna. Bellu.
Teneus genti chi benit de Olbia, genti chi benit de Carbonia, genti chi benit de Cuartu, genti chi benit de Alghero, de Nuoro, e non est chi ddu naraus nosu, nosu sa partecipatzione a is incontrus depit essi fata cun un'iscritzioni est un'iscritzioni online, po sa po una parti po podi partecipai a is incontrus e po essi nosu puru capassus de de pentzai is logus, eccu de custas iscritzionis nosu cumprendeus de aundi benit sa genti e sa genti benit de totu sa Sardegna si seus acataus propriu de custa cosa, che mancai seus in Sardegna, mancai siat ancora tempus de mari, nc'est genti chi dedicat una dì, duas dis aposta po partecipai a cosas diversas. Deu contu sempri una cosa chi m'at nau una copia, che m'iat telefonau, ma fortzis si fiat a giugnu, po po scì candu iat essi istadas is datas, no poita seus programendi is ferias, depeus andai in d'unu villaggiu, però fillus mius m'ant nau, Castia nosu depeus andai a Bimbi a Bordo, per cui mi raccomando chi no chi no siat cussas dis giustas, poita diversamenti, eccu, candu una familia arribbat a ti domandai cand'est s'eventu, cand'est su festival po organizai propriu is vacantzas in modu tali da consenti a is pipius puru de podi andai e partecipai giai unu risultau est otentu e giai as cumprendiu ca ca nc'at genti ca ancora disigiat partecipai a cosas de custu generi e non est sceti andai a a una sagra o andai a sa spiaggia e nc'at pipius chi domandant a is babbus e is mamas de essi portaus a logus a bi nci funt istorias, a bi si legint is librus, a bi nc'at cosas diversas chi non est su su de sempri. Deu nau sempri, a bortas calincunu si nd'atzicant, nai, ma is pipius a scola, gei ndi faint cosas, si stancant, però candu funt in d'u' logu e candu ddu sceberant cussus Non si stancant mai. Deu biu pipius, nosu inghitzaus a noi ora de mangianu e fineus a mesu notis su sabudu e su domigu e custus pipius funt sempri camminendu, sempri camminendu, sempri camminendu e setzius in d'unu logu e in d'u' atru e con cussu incontru e cussu spetaculu e andant inguni po ascurtai cuss'atra cosa e faint su laboratoriu de po disegnai o po scoberri sa natura, cioè Partecipant e no si stancant mai. Custa est una cosa bella poita is pipius tenint custa custa gana custa custa fortza custa energia manna aintru ca ddus portat a scoberri totu e boint sciri sempri de prus. Deu biu cumenti est filla mia po nai intzandus est E custus stimulus ddus agatant in su festival, poita deu seu bidendi immoi, ia giai biu su programma ca est bellu, bellu mannu, bellu densu, però po nai, cumenti as nau tui, inghitzat a su mengianu noi oras e mesus, custu seus faeddendi de su sabadu su trinta de austu, in sa cantina Casa Corte, Casecorte e cun d'una lectio magistralis de Martino Negri e Francesco Cappa ca est po totus, po is familias, po mannus e pipius e innoi s'at a fueddai propriu de su a partiri de su tema de su de custa de custa edizioni de su festival at a essi, nareus, su s'atobiu ca incarrerat sa custa editzioni, ita si podis contai de custu de custu attobiu? si praxit a inghitzai sempri aici, poita po cantu fadeus custu librettu, po cantu scrieus no est mai tropu approfondiu e no boleus mancu chi sa genti si depat amachiai ligendu o istudiendu, est bellu a si ddu fai contai puru e quindi custa lectio sa aberrit aberrit is portas propriu a su festival, a totus is incontrus de totus is livellus e de totus is edadis, ma partendu de is pipius prus piticus, anzi de is mamas chi funt aspetendu, de is mamas, de is copias chi funt aspetendu, sino a arribbai a is becius, eccu custu est u' discorsu chi ballit po totus, cussus contant ite ant pentzau, non ite ant pentzau custu, ma poita eus sceberau custu custu tema, abiu 'olius andai, de abiu seu partius e abiu 'olius arrivai, aici sa genti scit ite at agatai in duas dis, in custas duas dis, partecipendi a is varius incontrus at agatai genti chi dd'at a cristionai de de custas argomentus e ddis at a svilupai custus temas, e quindi agiudat a si preparai, a si poi in d'una ategiamentu in d'una ad ascurtai propriu su chi su chi at essi su chi si at a ispiegai, ecco.
E biu ca ci funt eventus nareus in contemporanea, poita craramenti Poi, cumenti as nau tui, ci funt edadis diferentis po is pipius e laboratòrius e àterus atòbius e intzandus biu chi a sa sa pròpriu ora, noi oras e mesus, undixi, nc'est u' atru atòbiu, in su Spazio diciassette, Giardino ex Somni via Viale Libertà, cun Francesca Romana Motzo ca est una collaboradora de su festival, chi at a fai Laboratòrios, atòbios. Romana est unu gioiellu de su fèstival, non non sceti una collaboradora, in su sensu chi issa curat totu sa parti de is prus pipius, de is pitichedededededdus, propriu de de is pipius de candu funt ancora, mancu nascius, funt ancora de pentzai e issa curat cussa parti, chi est una parti meda delicada Poita torraus a ingoi, is babbus e is mamas ointi preparaus a teniri fillus e candu funti pitius ointi preparaus, ointi agiudaus a dus acumpangiai in sa crescita e sa mùsica, sa narratzioni, is sonus, totus custas cosas chi faint parti de su bagagliu de Romana agiudant a portai is babbus e is mamas a una sintonia prus bella cun is fillus, ma issa guidat una scuadra de genti unu prus bravu de s'atru chi benint sia de sa Sardegna chi de su continenti e benint aposta e ant traballau nareus u' annu pentzendu a sa costrutzione de unu laboratoriu, de una proposta aposta po su festival nostru, po su tema e po su festival nostru, un'idea propriu de de po arregalai a sa genti. Cali funt is nominis de de is chi traballant cun cun Romana? De su staff de Romana funt Silvia Cornara, Francesca Venturoli, Stephanie Tost, Matteo Frasca, Romana e lei s'est portada s'est portada puru sa su su niu La Tana di Lunamonda e
pentzu de no m'essi scaresciu nesciunus, no bollu fai dannus. No Castia, a s'acabu de su libureddu innoi podeis agatai totu is nominis, totu is protagonistas de su de su festival intzandus is ospitis, is chi faint is laboratorius, is chi ant illustrau su libureddu, ddoi est fintzas su club Jane Austen Sardigna, e poita su festival, custa est una cosa de de narai, de sutalineai, ca collaborat cun atrus festival, cun atrus cun atrus assotzius, no est a sou. E tenit, tui as, candu fiaus fueddendi de su primu, de s'atobiu de su de su bintotu, de Manolo Luppichini, ca custu est unu atobiu in collaboratzioni cun su festival Cabudanne de sos Poetas de Seneghe, poita nc'est cun custu festival una collaboratzioni ativa de de meda, no? Sì,
nareus chi Nosu pentzaus ca is festivals, comente is cristianus, no podint bivi a sous,
poita chi pentzaus de bivi a sous de essi is mellus de totus eus sbagliau, eus propriu sbagliau strada. E a comente sa vida si circaus puru is chi s'assimbillant, is chi funt prus acanta is chi tenint is stessus tipus de pentzamentus e de ideas. Su Cabudanni est unu de custus, nosu dd'eus sighiu prima de inghitzai de nasci su nostru Seus andaus a imparai, tocat a nai sa beridadi, castiai e imparai, e gràtzias a custu eus mantenniu sempri unu legami de amicizia e de collaboratzioni, ma non bastat, oltre a custu teneus su club de Jane Austen Sardegna chi organizat tantus incontrus po is mannus e su su festival de de Patapum de de Nuoro de Bocheteatro e su Festival de Neoneli Licanias cun issos collaboraus in sos scambios continuos e in particolare puru cun sa cun sa fiera del libro de Iglesias che in custos annos eus circau de de ponni collaboraziones propriu po trabballai po custus in su stessu territòriu, ecco, seus in su territòriu, nosu seus in su Campidanu de mesu, custus funt giai prus in su Sulcis, però est sempri territòriu mineràriu, est sempri zona de miniera, est sempri, teneus is stessus problemas, ecco, cundivideus custa cosa de sa miniera, de sa mina, e quindi si praxit podi collaborai, podi dialogai. A propositu de miniera si fiat fata fintzas una editzioni in sa in sa miniera de de Muntibeciu, berus? O prus de una editzioni? Duas editzionis si, s'annu passau e dus annus fait eus fatu su festival me is cantieri minerarius Fiat una decisioni unu pagu po valorizai su territòriu, poita si praxiat fai biri custu gioiellu de indùstria, de archeologia industriali chi teneus in bidda e poi fiat po esplorai spàtzius nous po fai esperièntzias diversas. Est capitau giustu is argomentus puru, poita su tema de s'annu passau fiat a ritmu e quindi si praxiat custa cosa de de su sonu de sa miniera, de su sonu de is picapedreris, de custas cosas e chi s'agiudat a podi contai insoma ecco su chi fiat su traballu puru de sa de sa mina e quindi sa fatiga, sa sofferenza Impari a is cosas bellas oviamenti chi eus potau e eus fatu. E est, funt andadas beni beni custas edizionis. Seus abarraus meda sodisfaus, eccu.
Meda cuntentus. Si, meda meda cuntentus poita est stada una bella esperienza, basca meda e tocat a nai sa beridadi, basca meda poita. Ma custu fintzas in Guspini immaginu. Si, est stranu poita E s'aspetaiaus friscura ca fiat mesu montagna, però aiat sa sa mina est abertu fronti a levanti e arribat custu soli, però sa genti cuntenta, sa partecipazioni manna manna manna meda in totu is duus annus, fiaus nareus sa beridadi pagu preocupaus poita candu ti spostas est sempri u' pagu aici, Però meda partecipau e seus meda soddisfaus de cumenti andat. Seus torraus a Guspini poita sa domu est domu, eccu, e quindi si praxiat pentzai ca custa struttura, custa domu a corti campidanesa siat sa culla chi s'at cresciu e chi s'at ospitau candu eus inghitzau e si praxit pentzai chi siat su logu de is aiaius e quindi su logu aubi nascint is storias e is contus e is contixeddus e quindi si praxiat custa cosa eccu. Poita in Sardigna nosu teneus sa traditzioni orali de trasmiti is contus de una generatzioni a s'atra contendiddus a boxi e custu puru est una manera de tenni bia custa traditzioni a Atraessu custus atòbius deu biu ca nci funt fintzas laboratòrius de scridura po mannus e pipius. Nci nd'est, po nai unu, cun Gabriele Clima, a cura de Gabriele Clima, ca s'at a fai su trintunu de austu, su domìnigu. Deu immoi seu pighendi u' pagheddu random de su programma, poita su programma est mannu, tocat a si ddu studiai beni E pruscatotu, cumenti as nau tui a s'inghitzu, tocat a si a s'assentai custus atobius, poita unu no est chi andat inguni a Guspini e pigat parti, no, depit, si depit assentai, nc'est unu. No, poita, allora, nosu fadeus aici sa metadi de is postus, chi in d'unu laboratoriu nc'at cuindixi postus, sa metadi tocat a s'assentai prima po essi segurus de agatai postu però ndi lassaus sempri postus liberus poita chi unu arribbat cun d'unu amigu si portat avatu un'amigu o un'antru pipiu e su cumpangiu de scola o s'amighixeddu depis sempri agatai postu su festival est totu gratuitu non si pagat nudda e est liberu po totus E totus depint agatai postu. Est su primu pentzamentu chi eus tentu candu eus pentzau a custa cosa, nosu eus pentzau chi sa cultura depit essi a dispositzioni de totus, nudda nci depit essi a pagamentu, totus depint podi si depint podi permiti de partecipai a totu, a sa base sopratutu, cioè no est comporai una cosa, u' disìgiu est su disìgiu de sa cultura, sa cultura depit essi po totus, po totus e quindi totus mancai arribbint a s'ùrtimu momentu tocat a circai de ddus accontentai, de ddus acolli e de ddus inserì a s'internu de cussas chi funt is atividadis chi nci funt. Po nosu custa est una cosa importantissima, est una cosa importantissima e po fai custa cosa depiaus veramenti Ringratziai sa Regioni chi finantziat su festival, ocannu depius ringratziai sa Fondatzioni, puru sa fondatzioni de su Bancu de Sardegna chi s'at donau e si finantziat issu puru e su Comunu de Guspini chi si ponit a dispositzioni oltre che a is logus, insoma si donat una manu de agiudu e tocat a ddu nai eccu Bellu meda.
E chi unu po nai benit de Tattari po po sighiri is atobius is diis de su festival aundi podit andai a dromiri, a papai, in Guspini nci funt in totu is logus. Nci funt struturas ca immoi tocat giai cumenti as nau tui cun sa familia si fiat organizendi po fai ferias e mancai immoi giai tradu po si po s'organizai.
Logus nd'avantzant pagu, però calincuna cosa avantzat sempri, ma nc'est sempri de nai ca teneus sa fortuna, non sceti de ndi teniri in bidda de de logus, de struturas tra B&B, hotels e atras cosas, po totus is pretzus, tocat a nai custa cosa puru, poita no, ma teneus atras biddas a a pagu distanza, a cincu chilometrus, Arbus, Gonnosfanadiga, Santu 'Èngiu a doxi, Non est chi non si potzat viagiai de sa bidda prus acanta chi c'at, mancai unu non siat a intru de su festival unu si podit movi, chi poi benit de tesu est importanti chi si firmit, poita sas cosas prus bellas, no sas cosas prus bellas ma is spettaculus funt sa notti e unu chi no abarrat finas a sa fini dd'abarrat su disìgiu de bi a comente andat a fini custa giornada. E a propositu de is eventus, poita in carrera a mangianu a noi oras e mesu, però fintzas fintzas a su noti, imoi seus bidendi, imoi pomerigio, merixeddu, merì a is dexi po nai in su palco segundu Largo Montevideo Nc'est Il respiro del vento, ca est unu spetàculu de contus, de teatru, de de is umbras a incuru de sa cumpangia Cada Die Teatro, cun Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, intzandus po nai sceti is chi ant fatu su su spetàculu, ma nci funt medas atrus nominis, intzandus custu est unu de is atobius de de su merì ca unu depit chi unu podit abarrai fintzas a tradu s'agatat a is dexi de noti su teatru. De fai ci nd'est sempri e totu sa dì, cumenti naraiaus prima, nc'at in contemporanea de cincu o ses incontrus a dogni ora, po totu is edadis e po totu su tipu de gustus, dae is illustratzionis a sa scritura, dae is contus a sa formatzioni e quindi a s'agiudai a migliorai su chi est s'atividadi didàtica. E poi fius a sa fini. Nc'est de nai ca in sa fascia puru de de su 'e prandi nosu organizaus sa parti de s'arristoratzioni e quindi est possibili si firmai a papai totus impari. Una cosa bella chi nosu fadeus est propriu custa. Is ospitis puru papant in mesu a sa genti. No boleus chi issus siant Esclusivus. si postus a parti. Nosu pentzaus chi chi unu incontrat u' scritori, u' illustradori e ci cristionat diventat u' fan, nareus aici, no, cioè ddi 'oit prus beni, E quindi s'occasioni de scambiai duas cristionis, de fai una domanda, mancai impertinenti, però de fai una domanda accanta 'e unu pratu 'e pastasciutta o u' arrogu 'e satizzu, custu aggiudat sia a a bendi prus libbrus po chi ddus depi bendi, ma po chi si depit appassionai a sa lettura s'appassionat a sa persona puru, non sceti a sa storia chi issu contat, ma a sa persona puru E immoi ca as arremonau custu de su de is libburus, chini esti chi chi curat s'aspetu su 'e sa libreria? Nc'esti una libreria ca bosatrus teneis de de confiantza o nci funti prus collaboradoris, nareus, prus librerias? Sa libreria puru dda fadeus nosu. Dda fadeis bosatrus, beni. Si dispraxit a nai aici, ma parit ca fadeus totu, capito?
Però sa beridadi est chi organizai Costat, tocat a nai sa beridadi, e po nosu totu custas cosas funt autofinantziamentu, e quindi nosu curaus totu su spaziu 'e libreria, unu spaziu, teneus prus de cincucentus titulus diversus, cioè arribbant de totu is casas editricis, po dogna scritori arribbant totu is librus chi più o meno tenint a che fai o cun su tema o comunque is novidades editoriales e teneus is volontarius chi si ponint a disposizioni po s'occasioni po podi cunsillai e po podi ponni a disposizioni is liburus a chi olit comprai e quindi insomma funt delle occasiones in cui nosu naraus sa comunidadi si ponit a disposizioni e quindi tocat No aprofitai in su sensu lègiu, ma in su sensu bonu, eccu, candu sa genti si 'olit ponni a dispositzioni, 'olit partecipai e s'intendit parti de cussa cosa, cussa est s'ocasioni bella de essi totus impari e de fai una cosa chi si podit totus impari diaderus puru E intzandus su spàtziu libreria s'agatat in su cortile 'e Case a Corte, inguni si agatais totu is liburus de de is òspitis ca nc'ant a essi in custa editzioni de Bimbi a bordo. Bab in tavola, parole e cibo nella tavola della festa Bab, custu dd'eus arremonau, su su momentu de papai imparis ca est de importu mannu candu si fait unu festival. Ma nci funt atrus eventus cumenti, po nai, sa is ammostus, Infiorando,

chi no est, no fortzis est Svitzera, Scheible, Stardust de Hannah Arnesen e sa mostra fotogràfica Bimbi a bordo in miniera duamilla bintitres-duamilla binticuatru in sa is arrugas de su centru de sa de sa bidda, insoma una festa diaderas custa, est unu festival ma una festa puru po po totu sa comunidadi.
Nosu infati dda tzerreus aici, festa de sa leteradura, po si cumprendi a bortas si cunfundeus nosus, una borta nareus su festival, una borta nareus sa festa, però in su in s'idea de s'inghitzu fiat una festa, cioè depiat essi propriu s'occasioni de de fai festa, non tropu festival ma propriu de fai festa impari, cioè festeggiai S'occasioni de s'incontrai, festegiai is istòrias, festegiai su de stai beni impari, eccu custa est s'ocasioni. E insoma, su concetu de festa si praxit giai ca festival est unu pagu prus, cumenti a nai, utilizau, imperau, ddu intendeus meda, festival. Fintzas tropu ormai.
Fintzas tropu. E intzandus su bellu torrai a su fueddu festa e a su cuncetu de sa festa, cumenti a su chi as arremonau tui. Immoi, po serrai custa bella custa bella arrexonada, Matteo, cumenti bisis su festival in cincu, dexi annus, su festival, sa festa in cincu, dexi annus de vida? Est dificili, nosu circaus de castiai Atesu, e quindi de pentzai ita poit essi, su mundu cambiat, est cambiendu de pressi, però nosu ddu bius, o mellus, su traballu chi nci poneus est po ddu fai cresci ancora, e dd'eus scritu me is ringraziamentus u' pagu, po nosu est cumenti unu pipiu Est nàsciu imoi de trexi annus e at finiu is iscolas mèdias ed est prontu po andai a is superioris e andendi in una scola ancora prus manna quindi crescendi ancora imoi si preparat po diventai maggiorenni e cun totus is problemas chi podit tenni in custu momentu ch'est imoi adolescenti E quindi s'at a fai arrennegai, at a contestai, ma no sceti su festival o sa festa, ma totu su chi c'est in giru, ecco nosu fiaus chistionendu benende a innoi ite est su pentzamentu chi nosu teneus, pentzaus sempre a s'obiettivu est cussu de mantenni is pipius, is piciocheddus, is piciocheddas de ddus mantenni affezionaus a custa a custa festa e candu nosu eus biu chi trexi annus fait eus inghitzau cun pipius de de tres annus e imoi ndi tenint sexi e funt mannus e sighint a benni e prima fiant is pipius chi chi partecipant a is laboratòrios, immo funt volontàrios, poita u' atra cosa bella chi teneus, funt tanti volontàrios chi andant dae is sexi a is bint'annus, chi si donant ua grandu mau, puru po comunicai cun cussas fascias de edadi, po nosu custu est s'obietivu, est s'obietivu de de portai avanti ananti e est s'obietivu de mantenni sa stella polari de de puntai Beni meda, gratzias intzandus. Norabonas, in bocca al lupo. Speraus beni e ogn'annu est u'annu e quindi nosu ocannu puru si seus impegnaus a fai de fai su mellus, a pentzai su mellus e ad andai.
Arregodaus aundi podeus agatai su programma a parti custu libureddu chi agatais in medas logus, su festivalbab punto it chi est su giassu. de su de sa festa de de sa literadura Bimbi a Bordo, ingunis agatais su programma de su festival, is ospitis e fintzas a sa pagina po si podi assentai a a is laboratorius, però arregodaus is datas puru, a partiri de. De su bintiseti, bintiseti e bintotu anteprimas, cun su film e s'incontru po is pipius de Gaza, quindi Tognolini e Lupichini e poi de su bintinnoi s'inauguratzioni po totus e e trinta e trintunu totu sa dì de mangiau a noti atividadis e spetaculus e laboratorius insoma po totu is fascias de edadi e po totus.
Gratzias, gratzias a Matteo Puggioni, norabonas a tui e a totu s'organizatzioni de su de su festival. Gratzias, gratzias a tei.
Intzandus chi ois abarrai unu pagu, immoi depeus serrai custa puntada de Novas poita custa custa prima parti est de arrexonada imparis po presentai su s'atobiu e su festival bimbi a bordo, immoi perou nc'est un'agenda ca fatzu deu po arremonai a su pubbricu de Novas cali funt is eventus in programma in Sardinnia, intzandus su bab est su festival sa festa principali de custa puntada però nci ndi funt atrus de eventus e atrus momentus po nai su bintitres de austu Bestires e Caddos in Cùllieri ch'est una manifestatzioni prus traditzionali poita bit is bistiris traditzionalis sa genti ca andat a cuaddu intzandus in sa bidda e est nareus un'eventu prus acapiau a su territoriu a s'identidadi a tidadi locali. Però nc'est un'àtera festa de importu mannu ca est sa festa de su de su Redentore in Nùgoro, ca est sa de centubinticincu festas de su Redentore de Nùgoro ca s'at a fai de su bintitres a de su bintinoi, su bintinoi de austu in Nùgoro, intzandus de sa bidda de Nùgoro, pustis sa genti andat in processioni in su monte, in su monte Ortobene aundi si faint fintzas missas e atrus e atrus eventus. però no no est isceti cussu, in Sardigna ite agataus puru, agataus presentadas de libburus, bosatrus teneis is presentadas de is libburus chi eus fueddau cun is ospitis chi teneis bosatrus, però su su bintises de austu intzandus Una dì primu ca inghitzit su festival su su festival bimbi a bordo in Casteddu in sa manifattura Tabacchi s'at a fai sa presentada de s'ùrtimu romanzu de Piergiorgio Pulixi ca est L'uomo dagli occhi tristi ca est pubricau de Rizzoli intzandus Paola Pilia at a fueddai cun Piergiorgio Pulixi po fueddai de custu de custu ùrtimu liburu suu e nc'est u' atru festival poita custu est unu periodu de festival literarius e no sceti de musica de però fintzas de festival de literadura nci at essi fintzas su Cabudanne de sos poetas a partiri de su bintinoi de austu
in contemporanea però custu sighit a pustis poita est fintzas a su seti su seti de cabudanni de su bintiseti a su trinta de austu sa de tres edizionis de su festival Pula Letteraria oltre i confini chi si zerriat custa editzioni de su festival chi s'at a fai in Nora, in su Situ Archeològicu de Nora cun sa diretzioni artìstica de Dario Vergassola. Intzandus custu puru est unu unu fèstival po sempri in contemporanea però po arremonai u' atru pùbricu,
u' atru est u' atru u' atru territoriu e craramente un'atru programma e serraus cun cun sa mùsica, però no sceti cun sa mùsica poita su messàgiu chi portat cust'annu su festival pedras e sons jazz festival cun sa diretzioni artistica de Zoe Pia est sa de oto editzionis de su festival est un'edizioni de importu poita est sa po sa Palestina po sa paxi e po s'umanidadi intzandus oi nc'at a essi unu bellu Cuncertu, Musica nel grembo della terra, in noi oras e mesu, in sa gruta de Santu Giuanni, in Domus Noas, Paolo Damiani at a sonai Ostinato, ca est una performance site specific chi s'at a fai propriu in sa gruta. E sabadu, su contu finale, il racconto finale, me in sa cresia de Sant'Eleni de Gonnosnò, Matteo Carta e Matteo Guidarini presentant King Shepherd, King Shepherd and the Lost Sheep, intra paràulas, fueddus e mùsica, intzandus custus funt una pariga de eventus chi podeus agatai a partiri de oi po totu totu s'acabu de cida e fintzas a cida chi 'enit, fintzas a s'acabu de cida chi 'enit, chi 'oleis sinnalai eventus in Sardigna podeis iscriri una mail a sa a custu a custu indiritzu ca est eventus rts chiocciola novas sitzigorru gmail punto com e nosu seus cuntentus de donai notìtzia de totu is eventus ca ci funt in Sardìnnia e chi s'ant a acompangiai fintzas a s'acabu de s'annu. Intzandus deu si torru gràtzias e gràtzias ancora a Matteo Puggioni de s'assòtziu in coro. Gràtzias a bosatrus. Bonu meri a totus e si torraus a intendi cida chi 'enit cun u'antra puntada de Novas. Adiosu.